salamu aleykum salamu aleykum la famille mali kɔnɔ mali kɔkan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn an n'aw balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ aras balayira du l'homme tranquille depuis paris inshallah video fitini parce que faut que an ka malidenw lakunu u kana tugu bɛɛ kɔ u kana bɛɛ lamɛn mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ o bɛ emisɔn sigi y'a faamuya b'a la faso ko tɛ tɔgɔ ɲini don mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ emisɔn sigi dɔ wɛrɛ tɛ jama ɲini don bon u bɛ faux informationw de lase mɔgɔ ma i b'a sɔrɔ u ka kuma bɛɛ la kɛmɛ kɛmɛ sigi la bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn a bɛɛ nkalon dalilu t'u bolo foyi mais u bɛ kule la fɛsibuku sanfɛ komi wulu fatɔ mali dun bɛ cogo min na bi a kan ka jɔ tiɲɛ de kan wa an man ka jugu sago fana lamɛn an kan k'an janto c'est-à-dire que mɔgɔ minnu ka video an kan k'u partager an kan ka k'u fɛ an k'an janto u la parce que a kunnafoni caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ video kɔrɔ dɔ delila ka tɛmɛ rezo sanfɛ walima sɛbɛnni dɔ kɛra bɛɛ ye o ye u bɛ t'u sigi bonne nouvelle bɛ yen a donna tan bɔra tan mais i bɛ taa sɔrɔ kuma in kɔfɛ a bɛɛ jigilatigɛ faux information o nan'i sigi ka kuma fɛn fɛn fɔ ko urgent aw delila ka kuma jumɛn ye k'a wolola tiɲɛ na a tɛ yen i b'a sɔrɔ a bɛɛ kɔfɛ nkalon don e wa kibaru c'est-à-dire que mɔgɔ yɛrɛ tɛ kibaru d'u ma wa mɔgɔ sugu minnu don hali denmisɛnnin bɛ se k'u manipuler e bɛ se k'i to par exemple ne bɛ se ka n to faransi yan ka karisa wele a nin information bɛ n wele bɔ i ka nin fɔ bila u b'a fɔ parce que fatɔw don lagalagatɔw don u tɛ ko kalama a ye aw janto aw yɛrɛ la aw ka tugu danbetigiw kɔ aw ka tugu halaladenw kɔ den minnu bɛ miiri u ka sini lahara jɔn don na sinon videomani caman bɛ yen nɔ tɔgɔ ɲininaw de dɛ wa tagafan fana t'u la u da bɛ mugu bɔ u da bɛ ɲɛɲɛ bɔ an filɛ a dɔw yɛrɛ ka kɔlɔlɔ de kɔnɔ an bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ bi videomani dɔw de bɔra i y'a faamuya b'a la ameriki faransi ka taa buwa dɛmɛ u dun y'a dɔn ko buwa ka san duuru k'a wolola tɔɲɔ de la mais u taara buwa dɛmɛ mun na nafolo kosɔn a n'i bɛ mali cibaga ɲini bi olu bɛɛ tɔgɔ kan ka ça veut dire que olu bɛɛ tɔgɔ bɛ lisi la mɔgɔ min bɛ mɔgɔ jugu dɛmɛ tɔgɔ jumɛn b'i la ni mɔgɔ jugu tɛ saran jalo ka foli bɛ yen mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ min bɛ mɔgɔ jugu dɛmɛ tɔgɔ jumɛn b'i la ni ni mɔgɔ jugu tɛ mɔgɔ min bɛ zon dɛmɛ tɔgɔ jumɛn b'i la ni zon tɛ karisa ma wolo bi a ma fanga daminɛ bi san tan a bɛ an kun na ka mara wolola tɔɲɔ de la e k'i ɲɛ tugu ka taa o tigi dɛmɛ tɔgɔ jumɛn b'e la kabila kɔnɔ la question est là c'est pour cela que aw kana tugu den lankolonw kɔ aw ɲɛ b'a la u bɛ nin dɔrɔn de fɛ n ye 1000 vues sɔrɔ n ye 300 vues sɔrɔ n ye 80 vues sɔrɔ n ye nin sɔrɔ n ye nin sɔrɔ mais vues in kɔfɛ danbe de tɛ yen ayiwa danbe tɛ ko o ko la o kɔ ye malo de ye hɔrɔnya tɛ ko o ko la o kɔ ye lebu de a y'aw janto aw yɛrɛ la maliyɛnw caman bɛ fɛsibuku sanfɛ o ta tɛ mali ko ye dɛ o ta ye tɔgɔ ɲini de ye n'an ye jama sɔrɔ politisiyɛnw bɛ an wele parce que politisiyɛnw bɛ jama de fɛ n'an ye sanga sɔrɔ a faso denjugu faso zon min y'an ka nafolo suɲa o bɛ n wele o bɛ dɔɔni don da kɔnɔ o misaliya ye jumɛn ye o kɛra arasi baci ye yan arasi baci filɛ nin ye a na waati bɛɛ kɛra a fɛ mɛ mun tun don sanga ɲini wari ɲini ka fantanw fara ɲɔgɔn kan ka t'u feere a y'aw cogo dɔn dɛ a hali bi o sisɛmu kelen de bɛ sen na n'i y'a jate minɛ segu tunkara takisimani fatɔ depuis ameriki hali n'i y'a ye e, comment s'appelle e, diko ka nin ko in mɔgɔ caman y'a da don a la parce que ale de tilala ka ça veut dire que tan tun don dɛ mɛ ale tilala ka muganna fara kan ka kɛmɛla fara kan wari dir'u ma sisan urgent urgent n ka radari bɛ faransi ambasadɛri kɔnɔ n ka n ka n bɛ tabali eh, comment s'appelle faransi ambasadɛri n bɛ n b'o tabali dugu ma n b'o kogo dugu ma n bɛ nin dugu ma n bɛ nin dugu ma mɛ ne balimaw aw y'aw sigi aw ka miiri ɛseke ni danbe bɛ ninnu na ni ninnu ye tiɲɛtigiw de ye e ni ala n'a kira cɛ e bɛ faransi anbasadi kɔnɔ tabali dugu ma ko o ko kɛra yen nɔ pourquoi e tɛ o tiɲɛ e bɔra o ko ninnu kalama pourquoi e t'o tiɲɛ ta ka n'o yira i ka facebook kɔnɔ k'o tiɲɛ ta ka na di malidenw ma k'o tiɲɛ ta k'a yira bɛɛ lajɛlen na n'o kɛra mɔgɔw bɛ confiance d'e kan en 100 pourcent e ka aradari bɛ yɔrɔ min na aradari cela veut dire quoi fototala kamera don aradari ye kamera de ye aradari bɛ bila yɔrɔ o yɔrɔ aradari filɛ faransi sira la yan n'i ye feu jeni a bɛ filasi e, fili kan a bɛ filasi fili kan filasi mana tigɛ kan dɔrɔn o y'i ka nimoro pilaki talen de ye sɔsɔ cogo t'a la polisiw b'i nɔ minɛ dirɛti mɛ e ka aradari bɛ yɔrɔ min na wari dir'u ma anbasadi kɔnɔ o ye wari minɛ o ye nin kɛ a dalilu b'e bolo c'est vrai c'est urgent mais pourquoi tu nous donnes pas les, les preuves pourquoi i tɛ preuves di anw ma c'est là que tu vois kuma min bɛ bɔ u da kɔnɔ danbe kuma tɛ kuma min bɛ bɔ u da kɔnɔ tiɲɛ tɛ a y'aw janto aw yɛrɛ la ninnu ta ye tɔgɔ sanga n'a fɔra ko urgent malien b'o de fɛ partagez partagez malien b'o de fɛ ah, kibaruya jɔnjɔn bɛ n bolo bonne nouvelle bɛ n bolo a donna ta bɔ ta mais i bɛ taa ça veut dire que video daminɛ eh, bonne nouvelle bonne nouvelle bonne nouvelle i bɛ i yɛrɛ bɛ i girin ka taa a video lajɛ i b'i sigi ka video lajɛ bonne nouvelle tɛ fɔ i y'a faamuya b'a la preuve tɛ di mɔgɔ ma foyi foyi tɛ fɔ video daminɛ bɛ wele urgent urgent fo i yɛrɛ bɛ pressé ka taa don a kɔnɔ mais e k'i sigi ka video in bɛɛ lajɛ i b'a sɔrɔ ko kura foyi t'a kɔnɔ a bɛɛ ko kɔrɔ tɛmɛnen a ye aw janto aw yɛrɛ la dɛ bɛɛ tɛ faso jɔla ye bɛɛ tɛ hɔrɔnden ye wa bɛɛ tɛ danbetigi ye tɔgɔ ɲinina de ka ca e wa tellement que aw ka hakɛ to dɛ mali jeunesse fanba bɛɛ barika bannen don bilahi n bɛ n kali ala la a hɔrɔnden ka ca a maa ɲɛnama den ka ca danbe ta a fanba bɛɛ bɛ yen nɔ danbe t'o la a y'aw janto aw yɛrɛ la e ko ko i y'a faamuya ba la karamɔgɔ dɔw taara wari minɛ asam e comment s'appelle faransi ambassade kɔnɔ karamɔgɔ dɔw ni faransi bɛ ɲɔgɔn bolo wari dir'u ma a mɔgɔ minnu bɛna e faso ci mɔgɔ minnu bɛna bɛnbɛnbɛn siri e faso kama mɔgɔ minnu bɛna e faso janfa e ka aradari sera k'olu foto ta mais o a dɔnnu na n'a dalilu ye a dalilu di an ma n mago bɛ tiɲɛ de la o n'i nana n'a dalilu ye sisan a wari dir'u ma n ka aradari y'u foto ta a video filɛ nin ye mais anw bɛ mun ɲini o tigilamɔgɔ kɔ anw b'o tigilamɔgɔ dɛmɛ ka taa min anw bɛ tiɲɛ de kɔ anw bɛ jamana de kɔ anw bɛ ala de kɔ mais n'i bɛ fɛ mɔgɔw ka da i la cɛ kuma dɔw kɛ dalilu ye sa kuma dɔw kɛ preuve ye kuma dɔw kɛ tiɲɛ ye mais video kɔfɛ b'i sigi urgent o bɛ kuma fo daji bɛ bɔ o bɛ kuma fo nunji bɛ bɔ o bɛ kuma n ka cɛ f'o bɛ wɔsi mais i bɛ taa sɔrɔ video in bɛɛ lajɛlen i b'i sigi ka analyse kɛ i bɛ san kɛmɛ kɛ o ye kuma minnu fɔ video la i b'a sɔrɔ résultat zéro nin bɛna kɛ nin bɛna kɛ nin dalilu bɛ n bolo nin kɛra n ɲɛna n ye nin preuve sɔrɔ i yɛrɛ b'i sigi ka filɛli kɛ ka filɛli kɛ i tɛ foyi ye Mais c'est une honte. La déception totale. Preuve bɛ e bolo su ni tile. Dalilu bɛ e bolo. E bɛ ka kunnafoni minnu di mɔgɔ ma o ye preuve jumɛn de ye? Video in kɔfɛ i ka kuma in bɛ wolo mun na? la question est là foyi a ye aw janto aw yɛrɛ la maliyɛn an bɛ faso jɔ kɛnɛ de kan danbe kɛnɛ kan i ma ye danbe tɛ mɔgɔ mɔgɔ la a ka ko tɛ laban danbe tɛ mɔgɔ mɔgɔ la malo de b'a ka ko kɔfɛ ka taa mɔgɔw faw nɛnina ninnu fɛ yan k'u ba nɛni k'u buruja k'u danbe b'o la ka tila tuguni ka taa kas'o tigilamɔgɔw kɔrɔ perezidanw nɛnina yan k'u ka ko sugu bɛɛ f'u ma ka tila ka taa kanpaɲi kɛ olu ye hali bi hadamadenya man nɔgɔn dɛ ni ne ye mɔgɔw ye u bɛ e ala a y'aw janto aw yɛrɛ la la famille segu tunkara tɔgɔɲinina don segu tunkara a bɛ nkalon tigɛ segu tunkara ka kuma kɛmɛ o kɛmɛ sigi la i b'a sɔrɔ kɛmɛ bɛɛ ye fu de ye a bɛ taa kuma minnu fɔ faransi kan e k'a jate minɛ i b'a sɔrɔ bɛɛ y'o fɔ ka tɛmɛ an bɛɛ y'o fɔ faransi man ɲi don o don kuma kelen de b'a da kɔnɔ mais a bɛna kibara minnu di e ka t'u lajɛ est-ce que tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ c'est pas vrai faut que mɔgɔw k'u janto videomaniw la de quoi videomani hɔrɔn kolon ka ca videomani nantan kolon ka ca videomani danbetigi ka ca e ka dɔgɔ videomani mɔgɔ jasilen o ka o ka o ça veut dire k'o ka ca quoi video mana kɛ tɔgɔ ni sanga kama donna ta bɔra ta mais c'était une honte bon an bɛ k'i kɔnɔ i ko faransi ambassadeur o ni mɔgɔ dɔw ye ɲɔgɔn ye wari d'olu ma o bɛ k'u bila ka faso ci e masa n'i nana ni nin dalu ye bilahi ne tɛ kɛ o tigi fɛ an mago bɛ nin de la e bɛ nin bo faraba bɛɛ la e bɛ dalu sɔrɔ i tɛ se k'a di e bɛ nin bo faraba bɛɛ la e bɛ mɛ mɛ mɛ ne ka taa zon minɛ n ka du kɔnɔ zon ka minɛ n ka du kɔnɔ e ni ala n'a kira cɛ ne b'o sutura mɔgɔ jugu mɔgɔ min tun bɛna n ka du ci ne k'o ye o sɔrɔ ne b'o sutura ka taa min n b'a yira diɲɛ maa bɛɛ la bɛɛ k'i kɔlɔsi a la mais foyi tɛ yen bilahi a bɛɛ nkalon foyi tɛ yen a bɛɛ nkalon mais ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an ko k'i tun na ala k'a nɔgɔya hadamaden n'i ye ɲuman kelen kɛ ala ye ala bɛ ɲuman tan k'i ye n'i ye mɔgɔw tɔɲɔ ça veut dire que faux information bɛ komi n'i ye mugu ci mɔgɔ la faux information ka nkalon da mɔgɔ la a bɛ komi ça veut dire que n'i ye bɔnbu n'i taara bɔnbu ci mɔgɔ la quoi ka fɛn dɔ fɔ mɔgɔ ye a sɔn tɛ a ma kɛ ça veut dire qu'a ma foyi kɛ e ka wuli dɔrɔn ko karisa perese perese la e wa jugu sago fanba ninnu bɛɛ bɛ ameriki de a jugu sago fanba ninnu bɛɛ bɛ ameriki de a y'a kɛ aw faw n'aw baw kama n'aw bɛna kuma a ye na ni preuve ye k'a yira mɔgɔw la n'aw nana ni preuve ye k'a yira mɔgɔw la mɔgɔw bɛ sɔn mais kuma in kɔfɛ sabu e nana nin kuma fɔ bi an bɛ san kɛmɛ kɛ k'an sigi ka sira lajɛ a ye kuma min fɔ ça veut dire que a tɛ bɔ a sira fɛ i t'a tiɲɛ ye fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke o bɛna kuma min fɔ nin dalilu bɛ n bolo nin kɛra nin kɛra ne karisa minɛ nin na karisa bɛ ka faso ci e b'i sigi ka résultat kɔnɔ ka dalilu kɔnɔ i kunsigi bɛɛ bɛ jɛ i tɛ dalilu ye a la mɔgɔw k'u janto u yɛrɛ la n ye a ka video dɔ lamɛn a ko ko att de ye mali ci ko ibk ninnu de ye mali ci k'o ye mali marifa bɛɛ jeni o ye mali marifa bɛɛ feere o ye mali ci parce que ko faransi tun bɛ fɛ ka na mali kɔnɔ ko o de la o y'an ka peresidanw nɛgɛn ko k'an ka sɔrɔdasiw ça veut dire que k'an ka sɔrɔdasiw barika ban k'an ka marifaw jeni ka mali kɛ i n'a fɔ komi fɛn quoi ko faransi de y'o kɛ a mɔgɔ minnu ye olu tigila faransi sera ka mɔgɔ minnu nɛgɛ an ka peresidan minnu nɛgɛ k'o ka marafaw jeni ka i y'a faamuya b'a la ka mali barika bɔ a la mɔgɔ min sera k'olu tigilamɔgɔw bɔ fanga la o tigi kan ka fo de wa walima o tigi kan ka dɔgɔya o de la i bɛ ninnu ka video jateminɛ tagafan t'u la quoi e ko ko att ani alifa ani comment s'appelle e, e, e, e ibk olu de ye mali ci mali marafa olu de y'a jeni ka mali sɔrɔdasi ka an ka kɛlɛkɛminɛn k'olu jeni mɔgɔ sugu min b'o o kɛ ni mɔgɔ sɔrɔla k'o bɔ yen o tigi kan ka fo walima man ka fo mais n'i y'a ye o bɛ diko dɔgɔya ahan a bɛ fɛ e, asimi ka taa sigi a ka salon kɔnɔ a bɛ fɛ a degelen b'o de la ka peresidan dɔ sigi ka peresidan dɔ bɔ yen ka nin kɛ ka nin kɛ ala ka hinɛ aw la bilahi cɛkɔrɔba in ye hɛrɛ de kanu mali ye bilahi i bɛ t'a ka kɛlɛ bɛɛ jate minɛ a ye hɛrɛ de lase faso ma a ma hɛrɛ lase a yɛrɛ ma i b'a ka ko kɛta bɛɛ jate minɛ ça veut dire que hɛrɛ don ka ɲɛsin faso ma i m'a ye aw filɛ facebook mais est-ce que ni vue tun bɛ mɔgɔ kɛ fɛn ye sisan tun b'a sɔrɔ arasa kɛra fɛn ye dɛ ni vue tun bɛ mɔgɔ kɛ fɛn ye facebook vini bila sisan tun b'a sɔrɔ arasa bɛ alijinɛ kɔnɔ diko filɛ telefɔni t'a bolo i y'a faamuya b'a la foyi tɛ a bolo mais n'a kumana hali mɔgɔ minnu dalen bɛ kaburu kɔnɔ bɛ wuli k'u sigi a ko mɔgɔba dɔ kumana bi mun de b'o kɛ danbe mun de b'o kɛ fasoden ɲumanya mun de b'o kɛ a bɛ fantanw ka kɛlɛ de la tanti kajatu sakɔnɛ k'i fo k'i wale ɲuman dɔn bilahi i bɛ ala kali k'a fɔ ko tanti kajatu ninnu olu sigilen bɛ ameriki hɔrɔnya ni danbe kɔnɔ hali ka kuma kuma ka gɛlɛn u ma u bɛ maloya hali ka kuma mais capuruco dɔw de bɔra mali kɔnɔ jugu sago faden sago dɔ bɛ ameriki k'a daminɛ cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen ko baku baku baku ye mun ye bakɔrɔni ku bakɔrɔni ku ma yɛrɛ sutura surtout mɔgɔ wɛrɛ olu de bɛ panpan na Facebook sanfɛ komi fɛ di ko bɛ na mali ci e ko ko ATT man ɲi e ko ko IBK man ɲi olu de ye mali ci mɔgɔ min kɛra sababu ye ka olu bɔ yen o tigi kan ka fo de k'a barika da o tigi kan ka fo de k'a barika da mais foyi tɛ kunkolo kɔnɔ ni fali bo tɛ yanni u kana kuma o tɛ miiri yanni u kana kuma o tɛ réfléchi cɛkɔrɔba in ye min kɛ mali ye ni aw fa tun y'a kɛ mali ye sisan tun tɛ mali sɔrɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ bilende wari sonyana yan mɔgɔ minnu ye bilende wari sonya ale de y'u gɛn an ka ɛnpo wari a sonyana yan mɔgɔ minnu ye zonw gɛn ale de y'u gɛn i filɛ ka min fɔ ko le temps de ATT ko an ka marifa bɛɛ jenina aw k'u yɛrɛ ka kuma ko a ye ATT gɛn a ye IBK gɛn a bɛ fanga de nɔfɛ mais mɔgɔ minnu gɛnna est ce que o tun ka ɲi wa la question est là mɔgɔ minnu gɛnna est ce que o tun ka ɲi wa o tun man ɲi ni mɔgɔ man ɲi n'a gɛnna o tɛ kojugu ye ni mɔgɔ ye zon ye n'a gɛnna ka bɔ fanga la ne bolo tigi kan ka fo de mais ala ka hinɛ videomanikɛla jugu sago la k'u dayɔrɔ sumaya u y'an ko kitu min na ala ka nɔgɔya olu bɛ kule sugu bɛ jɔ nin video in bɛɛ kɔfɛ

a kuma jumɛn taara ni baara kɛra n'a ye a y'a k'aw faw kama n'aw bɛna kuma a ye na ni dalilu ye maliyɛndenw mago bɛ dalilu de la maliyɛndenw mago bɛ tiɲɛ de la maa si tɛ lagalagatɔ ye maa si tɛ jugu sago ye dalilu bɛ e bolo mɔgɔ bɛ n'i faso ci dalilu b'e bolo mɔgɔ bɛ faso kɔntoro la dalilu bɛ e bolo a tɛgɛ ni faransi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo e cɛ ni na y'o dalilu di ne ma sisan bilahi n bɛ jigin ka bɔ tɛrɛn kɔnɔ n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma n ye n kali masa la masa min ka bon n ka kalili ma ni n y'a tɔgɔ bɔ n da kɔnɔ tuguni ala ka n su fɔlɔ bɛn jahanama ma n t'a tɔgɔ fɔ ça veut dire a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ boli ka bɔ yen mɔgɔ min bɛ ça veut dire que mɔgɔ min ŋaniya ka jugu ka ɲɛsin mali ma e y'o preuve sɔrɔ o dalilu bɛ e bolo o ye ɲɔgɔn ye faransi anbasadi kɔnɔ wari caman dir'u ma a donna tan bɔra tan cɛ et puis a tigilamɔgɔ fana b'i sigi dɛ ko ko aradari bɛ n bolo dɛ aradari cela veut dire quoi aradari bɛ nkalon tigɛ wa aradari tɛ nkalon tigɛ dɛ n'a y'i foto ta a y'i foto ta de n'a y'i ka mobili pilaki ta a y'a ta de ɔ o bɛɛ bɛ e bolo mais foyi c'est là que tu vois ni cɛkɔrɔba tɔgɔ fɔra video la i bɛ lajɛ ni cɛkɔrɔba tɔgɔ fɔra video la mɔgɔw bɛ t'i lamɛn i bɛ ka mun de fɔ mais est ce que nin bɛɛ b'i fɛ wa fatɔ y'i vue ala de b'o dɔn lagalagatɔ y'i vue ala de b'o dɔn banabagatɔ y'i vue ala de b'o dɔn an ka kɛ ala kama kuma fɛn fɛn bɛ bɔ an da kɔnɔ a ka kɛ tiɲɛ ye sa bilahi nafa tɛ juguya la n'i ye n'i ye n'i ye vue ça veut dire que n'i ye afiriki afiriki bɛɛ mana t'i lajɛ ni tiɲɛ t'i da kɔnɔ a kɔ ye malo de ye afiriki kodivuwari ka t'i lajɛ mali ka t'i lajɛ burukina ka t'i lajɛ nizɛri ka t'i lajɛ diɲɛ bɛɛ ka taa sigi k'i lajɛ kuma min bɛ bɔ i da kɔnɔ ni tiɲɛ tɛ a kɔ ye malo de ye sinon dix mille vues sɔrɔlen kɔfɛ kuma jumɛn tara ni baara kɛra n'a ye zoro vingt mille vues kɔfɛ kuma min bɔra i da kɔnɔ a tiɲɛ jumɛn bɛ kɛnɛ kan y a rien ala ka hinɛ u la k'u dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min na ala ka nɔgɔya ne kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ye nin cɛkɔrɔba in cɛ o cɛ y'a dɔgɔya i bɛ lebu de a ye hɛrɛ dɔrɔn de kanu faso ɲɛ a y'a seko bɛɛ kɛ fantanw ka kɛlɛ la a ye kɛlɛ fɛn fɛn kɛ mali kɔnɔ bilahi n ye n kali ala la ala min ka bon ka kalili ma bɛɛ maliko de ye bɛɛ b'o seereya ye wa a tɛ wuli fana a ye kɛlɛ fɛn fɛn kɛ a ye kuma fɛn fɛn bɔ a da kɔnɔ hɛrɛ de ka ɲɛsin faso ma mɔgɔ mɔgɔ bilal'a la a bɛɛ bɛ min a bɛɛ lebura mɔgɔw y'a dɔgɔya nkalon kan a ye ko bɛɛ to ala ma perezidan kunturuw ye nkalon d'a la yan a y'a bɛɛ to ala ma o tigiw labanna cogo jumɛn perezidan ye nkalon d'a la hali bi perezidan bɛ ka taa minisiri a ye min ta k'a den don ka bila fanga la k'a ka malidenw sago kɛ o nana malidenw faga o bɛ min bi bubu sise bɛ min rasibati min tun bɛ diko nɔfɛ f'a b'a ka dulokiba ta n fa don diko tɛ n prophète diko ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ maloya hali a tɛ se ka kun kɔrɔta ka mɔgɔw lajɛ rasibati ye nin fɔ a ka tila ka n'i sigi ka diko nɛni n tigɛra diko la diko tɛ silamɛ diko tɛ nin ye rasibati labanna cogo jumɛn la question est là la famille cɛkɔrɔba in tɛgɛ bɛ ala bolo ala mɔgɔ don olu ye kuranɛ kalan k'a dɔn fɛn min b'a kɔnɔ c'est à dire que diɲɛ bɛ olu bolo komi fufalaki de i m'a ye carte bancaire t'a bolo tɔgɔ min b'a la sanga min b'a la a bɛ se ka perezidan bɔ a bɛ se ka minisiri bɔ yen trezɔri kile bɛ perezidan de bolo perezidan n'a ka d'a ye n ka ca a bɛ se ka jamana wari ta k'a di mɔgɔ kelen ma ni nafolo tun ka d'a ye perezidan jugu sago min tun bɛ yen diko tun bɛ nafolo sɔrɔ fo ka taa sa a tɛ baara kɛ diɲɛ kɔnɔ wa a tɛ mɔgɔ wele ko nin di yan perezidan min tun bɛ yen dɔlɔminnaw ye fɛn sɔrɔ perezidan tile la fatɔw ye fɛn sɔrɔ perezidan min tile la lagalagatɔw kɛra waritigi ye perezidan min tile la jugu sago faso kumasuludenw kɛra miliyaridɛri ye perezidan min tile la diko de tun bɛ dɛsɛ ka fɛn sɔrɔ o b'a yira i la ko wariko tɛ o ma wari minɛ i bɛ k'a la o bɛ taa wari minɛ tubabuw de la e masa segu tunkara ninnu ça veut dire que mɔgɔw b'u t'u lamɛn de fatɔw don u hakili ka dɔgɔ hakili ka so hali kuma cogo i b'a dɔn k'u bɛ nkalon tigɛ de la u bɛ panpan hors sujet hors sujet u bɛ panpan komi tinini kuma si ni si tɛ kelen ye dalilu bɛ yen preuve bɛ yen irizan irizan e yɛrɛ bɛ t'i sigi fo i bɛ video lajɛ fo i ɲɛji bɛ bɔ bi la i bɛ taranti miniti kɛ kuma la mɔgɔw welela ni irizan min ye i b'a sɔrɔ foyi tɛ yen mɔgɔw welela ah, bonne nouvelle i b'a sɔrɔ foyi tɛ yen bɛɛ y'o mɛn o kɛra bɛɛ ɲɛna a bɛna kuma min fɔ dɛ bɛɛ y'o ye o kɛra bɛɛ ɲɛna a yɛrɛ tɛ se ka bɔ ni dalilu fɔ e tɛ journaliste foyi ça veut dire que e takisi bolila de e bɛ se k'i ka baara bila ka taa kunnafoni ɲini yan bɛɛ ye bɛ ka na min fɔ dɛ an bɛɛ y'o ye fɛsibugu sanfɛ o a y'a kɛ ala kama aw ka mɔgɔ bonya jamana in kɔnɔ c'est vrai diɲɛ ye tɔgɔ ɲini ye dɛ mɛ n'i y'a kɛ cogo dɔ la i laban b'i yɛrɛ mako sa de i bolo bɛ k'i yɛrɛ kala ye y'a faamuya b'a la cɛ o cɛ n'i bilala cɛkɔrɔba in na o ye anw ka ligne rouge de ye an t'a labila cɛ si ye a ye min kɛ mali kɔnɔ n'aw faw tun sera k'a kɛ sisan tun tɛ mali sɔrɔ jugu sagoya la n'a gɛlɛyara ale de bɛ wele ni cogo tɛ mali bolo ale de bɛ wele n'a bɔra ka baara ɲuman fana kɛ n'u y'u sago sɔrɔ u bɛ t'u sigi k'a lagosi IBK bɔli politisɛn joli wulila ka se a ma n'i m'an dɛmɛ an malola n'i m'an dɛmɛ mali tɛ an bolo olu mɔgɔ kelenw taar'u sigi arajo la kuma min tɛmɛna u ni diko cɛ ka taa fɔ arajo la hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min ala bɛ aw sago kɛ aw ye wa ala tɛ aw sago kɛ aw ye ka don mɔgɔ kan ka bɔ n'a ye bilayi kafiri de o an bɛ cɛkɔrɔba in kɔ bi an b'a kɔ sini ne y'a fɔ n ka video bɛɛ kɔnɔ hadamaden n'i kɛra mɔgɔ fɛ kana k'a fɛ ka se limiti dɔ ma n'i bana mɔgɔ la kana juguya ka se limiti dɔ ma anw ta ye mali ko de ni segu tunkara nana ni dalilu ye bi ko faransi anbasadɛri ye wari di diko ma a bɛ ka diko manipule ni n y'a tɔgɔ fɔ ala ka n su fɔlɔ bɛn jahanama ma ni n kɛr'a fɛ ala kana hɛrɛ kɛ n ye n ma deli ka ni diko ma deli ka kuma telefɔni na n t'a ka so dɔn a tɛ n balo foyi mun de y'a to n kɛr'a fɛ mun de y'a to n ko diko den ye ne ye a ye min kɛ anw ye walahi ne ma cɛ ye min y'a kɛ anw ye anw ye galama ta yan ka kudu sɔgɔsɔgɔ ta yan i y'a faamuya b'a la ka furanan kala ta yan ka balai ta yan ka fɛn bɛɛ ta yan ko buwa k'a bila buwa ma lamɛn yɛrɛ waati min na gɛlɛyara de ogosagu cira munduru cira don o don kunu ka fisa ni bi ye mali bɛ ka minɛ an na an faw bɛ ka bɔ moti ka na ɲama sanfɛ dugu kunturuw bɛ ka jeni cɛ kelen min nan'i jɔ an jigi kɔrɔ c'est imam diko le sage waraba bilahi ni diko tun tɛ 2050 tɛ dɛ ibk tun b'a bila a den b'a ta ni ibk tun m'a bila a den tun bɛ ibk faga a yɛrɛ tun bɛ pouvoir ta maa si tun tɛ se k'u bɔ yen marifa b'u bolo faso wari b'u bolo fɛn bɛɛ o bɛ mɔgɔw san komi saga ka kɔngɔ bila mɔgɔ la ka tila k'u san o kɛra an bɛɛ ɲɛna yan mais mais mais ni ne y'u ye tuguni e ala cɛkɔrɔba dɔ bɛ ameriki ko baku baku baku ye mun ye bakɔrɔni ku a tɔgɔ hali a tɔgɔ yɛrɛ haramu don quoi baku bakɔrɔni ku o nan'i sigi ko diko ye atete bɔ yen a ye ibk bɔ yen ko diko bɛna asimi fana bɔ yen ko diko bɛna mali ci kuma juguba bilahi kuma juguba kuma haramuyalenba baku cɛkɔrɔba dati bannen bɛ ameriki muso ɲini na muso a ye yafa n ma dɛ muso a ye duwawu kɛ n ye dɛ muso hali ni musow ye duwawu kɛ e k'i to nkalon kan k'i to juguya kan k'i to faden sagoya la o duwawu bɛ taa min a o baku kala a ko ko diko ye atete bɔ yen ko ka e, e, e, comment s'appelle ibk bɔ yen u mɔgɔ kelen bɛ n'u sigi tuguni ko faransi sera ka atete nɛgɛn ko o ye mali marifa bɛɛ jeni ko atete kɛra perezidan ye ko hali ka blende kelen san ka di an ka sɔrɔdasiw ma ko a ma se a bɛ n'i sigi tuguni ko ibk ye mali ci a mɔgɔ min sera ka ibk ni atete bɔ yen e masa o tigilamɔgɔ kan ka fo de ka wale ɲuman dɔn aw yɛrɛ ko k'u man ɲi faransi sera k'u manipule a mɔgɔ min sera ka i y'a faamuya b'a la jamana cilaw gɛn ka bɔ yen o tigi sara bɛ ala de bolo dɛ o tigi sara bɛ ala de bolo e wa nin cɛkɔrɔba in an b'a kɔ maa o maa n'i ser'a ma i b'an jɔlen sɔrɔ yan parce que an tɛ don maa si ka molobaliya la e t'a fɛ dɔ k'a fɔ i fa ma cogo min na ne t'a fɛ dɔ k'a fɔ n fa ma o cogo la n'i ma kɔntan i fa wele ka na ni cɛ don a ka diko jɔyɔrɔ minɛ a la c'est comme ça n'i ma kɔntan i fa wele ka na fasojɔ kɛnɛ kan ni seba ye a bɛ diko jɔyɔrɔ mina a la n'a bɛ tiɲɛ kan mɔgɔ bɛ tugu a kɔ ka diko to kɔfɛ mais on voit que des lâches a jugu sago bɛɛ bɛ amérique irizan irizan a donna ta bɔra ta u butu sigi ka video kɛmɛ ni mugan kɛ tile kelen kɔnɔ u tɛ baara la video kɛmɛ u bɛ se ka kɛ tile kɔnɔ mais i bɛ taa sɔrɔ a video kɔfɛ a bɛɛ kunnafoni lankolon a bɛɛ kunnafoni jugu a bɛɛ nkalon o ma kɛ yan segu tunkara ye arasa nɛni yan ka tila ka taa kasi a muso n'a denw ko arasa ka yafa ale ma n'i fa nɛni n'i ba nɛni a ma tile fila sɔrɔ a tilara ka bɔ k'o nɛni a tilara tuguni ka segin o kɔ ninnu ye fɛnma yɛlɛmaw de ye sa ninnu ye jugu sagow de ye ninnu ye faden sagow de ye vue in kɔfɛ mun b'i bolo

k'an ka faso sauver mais n'a fɔra ko ko mɔgɔba aw mana bila diko la sisan e, e, e, mɔgɔ mɔgɔ bɛ asimi kɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ sogɛli kɔ a bɛɛ diko ka mɔgɔ de ne ye diko ka mɔgɔ de ne bɛ se ka mɔgɔ joli latugu sogɛli kɔ ne ye ne bɛ se ka mɔgɔ ba tan latugu sogɛli kɔ arasi bala yɛrɛ bilahi yɛrɛfɔ tɛ dɛ mɔgɔ ba tan bɛ se k'a kɛ sogɛli fɛ parce que n ye hɔrɔn de danbe bɛ n na mɔgɔ dalen bɛ n na asimi min filɛ nin jama fɛn fɛn bɛ asimi kɔ asimi yɛrɛ b'a kalama o i ma ye o ye aziz national o y'a reporter ye a b'a dɔn min bɛ yen ewa ni wolofa bɛ asimi na mali kɔnɔ diko don ni diko tun tɛ sisan b'a sɔrɔ a a ça veut dire que asimi kɛra e, e, e, yadi ka garde corps ye ni diko tun tɛ sisan b'a sɔrɔ e, mais cɛ ye ɲuman min kɛ mali kɔnɔ aw faw bɛ min aw faw ye mun kɛ

mais ne ko aw bolo ko hali bi an bɛ vingtième siècle de kɔnɔ vingtième siècle n'i bɛ kuma i bɛ na ni dalilu ye ni kuma t'i da kɔnɔ t'i sigi dɔrɔn i ka i y'a faamuya b'a la i ka patapata kan n'i ka dulɔminkanw fɔ i ka taa ka bɔ an da la jamana bɛ basigi tiɲɛ de kan wa mɔgɔw bɛ k'i fɛ k'i to tiɲɛ de kan mɔgɔw b'i bonya k'i to hɔrɔnya minan de kɔnɔ ala ka hinɛ aw bɛɛ la baku kala n bɛ na e kama baku cɛkɔrɔba sigilen bɛ ameriki date bannen a yɛrɛ de b'a ka to tobi a yɛrɛ de b'a ka sokɔnɔna jɔsi a yɛrɛ de bɛ taa ka fini ko a yɛrɛ de bɛ taa baara kɛ k'a yɛrɛ balo ala y'o da ta tiɲɛ de kama bilahi hali n'i ye mali ta ka d'a ma a bɛ bin parce que dangatɔ don ko baku a y'o ye musow ka dugawu kɛ n ye a y'o ye n bɛ barika da musow ye hali n'i ye nin fɔ muso si t'a yɛrɛ d'i ma hali n'i ye nin fɔ muso si t'a yɛrɛ d'i ma jugu sago faralen aw ŋaniya b'a dɔn aw ta ye min an b'o dɔn cɛkɔrɔba e ni ala na k'a cɛ faransɛ bɛ cɛkɔrɔba ye facebook sanfɛ yan ni anw tɛ e bɛ cɛkɔrɔba bɛ facebook sanfɛ yan mali la cɛkɔrɔba jumɛn bɛ video e ye cɛkɔrɔba video man ye mali kɔnɔ cɛkɔrɔba video man e y'a ye wa tellement k'u ka teli fana ni olu ye ko ye walima n'u ye fɛn ye o bɛ sin ka mɔgɔ bisigi ten e masa mɔgɔ si kan'i da sago fɔ n'olu kɛra mɔgɔ min fɛ mɔgɔ kana bilasira n'olu kɛra mɔgɔ min fɛ foyi foyi kana fɔ o ma an kuntigi mohamɛdi fɛn fɔra o ma n'i bɛ fɛn fɔ mɔgɔ ma a fɔ tiɲɛ kan diko min filɛ nin fɛn bɛɛ fɔra diko ma diko min filɛ nin bɛɛ b'i ta fɔ mais n'i bɛ kuma dɔ fɔ a fɔ tiɲɛ kan faransi y'a bila baara la n'i nana n'a dalilu ye n t'a tɔgɔ fɔ n tɛ k'a fɛ parce que faransi bɛ mɔgɔ mɔgɔ bila baara la jamana cila don n tɛ k'a fɛ ne ta ye maliko de mais dalilu tɛ yen an b'an si bɛɛ kɛ yanni diɲɛ wuli tɛ ni dalilu tɛ yen yanni diko k'a ni faransi ambassadeur yɛrɛ ye de ça veut dire que hali a t'a san dɔn quoi hali a t'a san dɔn juguya don e cɛ non mais ni cela veut dire que quoi e ala non dabalibanko don quoi bilahi dabalibanko don urgent urgent bonne nouvelle bonne nouvelle bonne nouvelle bonne nouvelle wotoro faliw bɛ taa lajɛ aw ka hakɛ to dɔ kuma na fɔ cogo mais urgent in kɔfɛ e bɛ t'i sigi fo k'i tulo nɔgɔ bɔ urgent urgent i b'i sigi ka makɔnɔli kɛ i tɛ taa sɔrɔ foyi a faransi ye nin fɔ dɛ faransi ye nin kɛ dɛ irisi nana dɛ irisi ma na dɛ mais a kɔfɛ foyi tɛ yen tiɲɛ tɛ foyi foyi tɛ yen la déception totale mon père on est avec toi n'i ma fantanw ka kɛlɛ bila an t'a bila dɛ ale de bɛ mɔgɔ juguw gɛn ka bɔ mali kɔnɔ fasoden juguw ale de b'u gɛn ka bɔ mali kɔnɔ bubu sise bɛ min bi ni diko tun ta b'a bila ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya ça c'était 20 minutes pour mieux comprendre mɔgɔ minnu bɛ taa mɔgɔw ka video lajɛ a y'aw cogo dɔn aw kana video bɛɛ partager n'i yɛrɛ b'a dɔn ko tiɲɛ bɛ video min na a partager foyi t'i la i bɛ baraji de sɔrɔ mais n'i ma video min faamu kana partager hali video partageli junubu b'a la dɛ video partageli video min bɛ ka sigi nkalon kan video min bɛ ka sigi ka mɔgɔw danbe b'u la fu n'i y'a partager i b'i niyɔrɔ sɔrɔ lahara jɔ don a bɛ komi seku tunkara ye ibeka dɛmɛ 2018 mɔgɔ fɛn fɛn sara 2018 ka na bila bi la hali asimi ka fanga kɔnɔ seku tunkara bɛ ɲininka lahara jɔ don ne de y'a fɔ a tɛ wuli dɛ ka da kun jumɛn kan ibeka san duuru de kɛ mali kunna pa paga a ma dilan an ye wele bila mɔgɔ ma ko an kana tugu ibeka kɔ a ka san duuru a wolola tɔnɔ de la seku tunkara bɔra ameriki ka na kanpaɲi kɛ ibeka ye faransi ka bɔ faransi ka taa kanpaɲi kɛ ibeka ye mali la ni ne ye nin hɔrɔn kolonden ninnu ye k'olu b'u da don mali ko la ayiwa n'i ka dannaya da ninnu kan u b'i jigi tigɛ dɛ hɔrɔnw tɛ hɔrɔnw jɛɲɔgɔn tɛ n'i y'i ka dannaya da ninnu kan n ye n kali masa la n'o m'i jigi tigɛ i k'a fɔ ne ma ko tu ɲamɔgɔden tagatɔ filɛ hɔrɔnw tɛ danbew tɛ u tɛ maloya fatɔw sigilen don maa mugu talen k'u bila manaforoko kɔnɔ cɛ o cɛ n'i ka dannaya da ninnu kan o ma bɛɛ jigi kari yan jɔn de ye buwa dɛmɛ jɔn de ye kanpaɲi kɛ buwa ye e o ni mɔgɔ o mɔgɔ kɛlɛla o ye mɔgɔ mɔgɔ danbe bɔ a la o tilala tuguni ka taa kasi o tigi kɔrɔ anw ni ninnu tɛ kelen ye anw bɔra maraka duw de kɔnɔ ça veut dire que n'i ye maraka ye yɔrɔ o danbe bɛ a la sauf arasabati marakadenw bɛɛ lajɛlen y'u ka jaga fara ɲɔgɔn kan k'a di den min ma o de ye arasa ye sinon danbe b'a bɛɛ la danbe b'a bɛɛ la hali k'a fɔ ko arasa ma ko maraka kumasulu don kabila kɔnɔ a minɛna kojugu bɛɛ la mɔgɔ halakile barika t'a fɛ ko si de la ne filɛ yan ne ye marakaden de jɔn delila ka minɛ kojugu la n ma bin mɔgɔ kan n ma fɛn kɛ mɔgɔ la o de ye danbe quoi politicien i ka wari kana dan caya ma dɛ hali bo ka kɛ wa sanu hali bo ka kɛ sanu ye n'i tɛ tiɲɛ sira kan je n'ai rien à foutre avec toi e an bɛ an tugura arasa kɔ a ye wari d'a ma ne ye un million bɔ n kun yan k'a di arasa ma n y'a di mun na faso ko ne tugura arasa kɔ yan san saba cotisation tuma dɔ la gurupu mumɛ bɛɛ n kelen bɛ n jɔ n'a cotisation ye ko tɔw k'u ka wari to ko n kelen b'a sara an y'o bɛɛ k'a ye yan mun don maliko tɛ yan n'a ye mali bila an b'a bila anw tugura diko kɔ yan depuis ala k'an da an ma kuma telefɔni na surtout a ka wari di yan mun don maliko tɛ yan mun de b'a bolo k'a di yan n'i y'anw ka baara jateminɛ anw ye danbetigiw de ye anw ye halaladenw de ye anw bɛ ko daminɛ ka laban arasa y'a fɔ anw ye ko buwa man ɲi ko bubu man ɲi arasa dabara de y'a fɔ video bɛ yen a nana fɔ anw ye ko an ka wuli k'an k'u kɛlɛ a ni bi cɛ anw ye sira bila wa an b'o sira kelen de kan o bɛ danbe kofɔ c'est comme ça se kɔmisa n bɛ aw bila yan video jan tɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya a ye wuluw to ka kule n'u sɛgɛnna u b'u makun sogɛli b'a dɔn diko ye min ye asimi b'a dɔn diko ye min ye ne bɛ sogɛli fɛ n bɛ asimi fɛ mɛ n tɛ diko labila cɛ si ye ayiwa n bɛ kɔntine ka sogɛli dɛmɛ n bɛ kɔntine ka asimi dɛmɛ mɛ diko n t'a labila mɔgɔ si ye dangadenw sigilen bɛ ameriki fɛnna bɔnnaw waati min na u fulanw bɛ ba san na olu bɛ ba kun tɛrɛmɛ la e ka e ka videomani lagasa ninnu lajɛ mun b'u bolo ba kukala sigilen bɛ yen a den fulanw bɛ ka etazi jɔ mun b'ale bolo yen a bɛ studio fitinin dɔ kɔnɔ ameriki so kurunin kelen a b'o de kɔnɔ ameriki su ni tile a bɛ se ka video kɛmɛ kɛ a tɛ baara la foyi mɔgɔ dɛsɛlen mɔgɔ mɔgɔ cɛkɔrɔba si mana se nin ma a yɛrɛ ko a kuma ko ale ni ibk ninnu de fulan ye mɛ a ma foyi sɔrɔ mali ko la ani ibk ninnu de fulan ye mɛ foyi foyi t'a bolo diɲɛ kɔnɔ yan nin fulan bɛɛ bɛ mali kɔnɔ buramuso duuru b'u bolo buramuso wɔɔrɔ b'u bolo o bɛ to tobi ka na di u sigilen ma u b'u ka sokɔnɔw jɔsi u b'u ka finiw ko mɛ nin yɛrɛ de b'a ka ko bɛɛ la cɛkɔrɔba kunnango ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ suma i kana video kɛ cogo dɔn dɛ e ka to panpan na komi tinɛni i dabara in ka bon cogo min na dɔ b'a bolo suɲɛ kɔnɔ ye tɔgɔ bizari in ko ba ku ba ku ma yɛrɛ sutura surtout a yɛrɛ ba ku ma yɛrɛ sutura surtout mɔgɔ wɛrɛ ko ba ku cɛkɔrɔba n'a da tolen pozu de bɛ ɲi in kɔnɔ yen o sigilen bɛ diko bɛna mali ci diko ye min kɛ mali ko la ni e fa tun y'a kɛ sisan tun b'a sɔrɔ mali kɛra dubayi ye sarakadenw faralen ɲɔgɔn kan u t'u ka kɛta dɔn u t'u ka fɔta dɔn diko bɛna mali ci mɛ e ka nin kafiridenya jate minɛ mɛ ça c'est bizarre c'est très dangereux diko bɛna mali ci cɛkɔrɔba yanni a ka kuma tɛ refilɛsi yanni a ka kuma mɛ n'i bɛna kuma ne y'a fɔ i ye k'i ka dulɔ to yen n'i bɛna kuma dɔrɔgu to yen n'i tilala i ka video la i bɛ sɔrɔ ka dɔrɔgu ta mɛ kan'i kɔnɔ fa dulɔ la fo fo fo fo fo da aw ka hakɛ to fo daji bɛ bɔ diko bɛna mali ci va te faire foutre indigne malhonnête ba kukala ba ku ba ku ba ku ma yɛrɛ sutura surtout mɔgɔ wɛrɛ ala ka hinɛ la video kɛla langolo minnu bɛ ameriki ala k'aw dayɔrɔ sumaya wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ hali ni miliyɔn dira e ma bi e bɛ mun diya sɔrɔ i bɛ taa denmisɛnnin sungurun biyɛ kɛnɛ kɛnɛ di e ma n'a m'i puse i ka motɛrɛ tɛ wuli hali n'i ye musokɔrɔba san bi wɔɔrɔ di e ma n'e ma puse i ka motɛrɛ tɛ wuli ça veut dire que hali fɛɛrɛ tɛ e la kɔnɔbarani bɛ komi dulɔ min kɔnɔ jugusagow faralen bɛ ɲɔgɔn kan diko bɛna mali ci a ni barika b'i fa la a wele k'a ka diko bali ka mali ci ni barika bɛ e la i ku ta ka bɔ ameriki i ka taa diko bali ka mali ci fadensago faralen bɛ ɲɔgɔn kan u bɛ mɔgɔw dusu labɔ a fɔra u ye ko an ka ɲɔgɔn minɛ hali ni mɔgɔ ye kojugu kɛ mali bɛ cogo min na bi an k'a fɔ ɲɔgɔn ye bonya kɔnɔ karama kɔnɔ a ne sigara karisa la dɛ e karisa nin kɛra tan nin kɛra tan ne m'i faamu dɛ olu bɛ se k'a fɔ mais cɛkɔrɔba sijɛ ka n'i sigi karisa bɛna mali ci dalu tɛ yen foyi foyi tɛ yen kunmasuli b'u ka kuma bɛɛ kɔfɛ malo b'u ka kuma bɛɛ kɔfɛ e wa kuma fɛn fɛn bɛ bɔ i da kɔnɔ une seconde mɛlɛkɛ b'i numan fɛ mɛlɛkɛ b'i gosi fɛ i mana kuma fɛn fɛn fɔ olu b'a sɛbɛn de i bɛ taa ɲininka bɛɛ la lahara jɔ don lahara jɔ don kuma fɛn fɛn bɔra i da kɔnɔ i bɛ ɲininka bɛɛ la e wa seere b'a bɛɛ la hali i bolo o ye seere ye i sen o ye seere ye i farisogo o ye seere ye ninnu tɛ ala yɛrɛ dɔn ni ninnu bɛ ala dɔn o bɛ dulɔ min n'u bɛ ala dɔn bɛ e k'u lajɛ regardez ces gens là sisan tun ka sɔrɔ sisan tun b'a sɔrɔ ni ninnu tun dara taɲɛ kama ni ninnu tun dara lafiya kama sisan tun b'a sɔrɔ batiman kɛmɛ de parce que ninnu bɛ taa ameriki waati min na hari farafin tun tɛ yen ninnu bɛ taa ameriki waati min na hari mɔgɔ tun man ca yen i tun bɛ wari tɔmɔ hari dugu ma o y'a sɔrɔ diɲɛ yɛrɛ ma gɛlɛya parce que anw ka cɛkɔrɔbaw bɛ na yan waati min na an ka cɛkɔrɔbaw bɛ na yan waati min na u tun bɛ t'u sigi de ka arajo arajo i ɲɛ bɛ arajo min na an bolo u tun bɛ t'u sigi ka arajo ka kasɛti k'a kɔnɔ k'u kan enregistrer k'a ci o yɛrɛ u bɛ se ka san kɛ ka sɔrɔ u m'o kɛ ɲɔ tun bɛ ɲa yen malo tun bɛ sɔrɔ balo tun bɛ sɔrɔ diɲɛ tun ka di an ka cɛkɔrɔbaw filɛ olu ye duw san ka hɛkitariw san olu kɛra waritigibaw ye sisan mais nin sigilen filɛ ameriki n'e tun ye baara kɛ ça veut dire que o wari tun bɛ hɛrɛ lase i ma bi tun tɛ sigi ameriki bilahi i tun tɛ sigi ameriki mais ala bɛ bɛɛ sara n'i ŋaniya n'i diinɛ ye ni ala ye mɔgɔ kɛ fɛn min ye i kan ka kɛ o de ye ni ala ye mɔgɔ kɛ fɛn min ye kana hinɛ a la dɛ a ni o de ka kan i m'a ye ala y'u bɛɛ halaki yan e wa musokɔrɔba jatɔ n'a musokɔrɔba jugusago n'a cɛkɔrɔba jugusago a fanba bɛɛ bɛ ameriki de urgent urgent foyi tɛ urgent in kɔfɛ ni malo tɛ bonne nouvelle bonne nouvelle i b'a sɔrɔ bɛɛ y'o mɛn mais a bɛ n'i sigi dɔrɔn ka jama wele nkalon kan fatɔw bɛ taa lamɛn lagalagatɔw bɛ taa lamɛn wari dira mɔgɔ minnu ma faransi anbasadi la ni n ma na n'a dalu ye segu tun kan n bɛ n bolo su i ɲa kɔnɔ bilayi jugu sago den wari dira mɔgɔ minnu ka to ka na mɔgɔ bila fili kɔnɔ ka mɔgɔ bila galon kɔnɔ irizan irizan wari dir'a ma anbasadi kɔnɔ o ni faransi anbasadi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o bɛna mali ci n'an ma na n'a dalu ye an t'an t'a yafa bi an t'a yafa sini bilayi ala mɛ n tɛ mɔgɔ danga mɛ bilayi n'an ma na n'a dalu ye an bɛ ɲɔgɔn na yan de ka to ka na mɔgɔ bila fitinɛ kɔnɔ an tɛ jɛn n'a ye farabugu minɛnen don faransi bɛ an k'an yɛrɛ dama fana an y'a fɔ aw ye ko an ka nin ko sugu ninnu bila an tɛmɛna ninnu na mɛnna an kana segin ko kolonw ma an kana segin denmisɛnninya ma an ka ɲɛsin faso ma e ni diko bɛna kuranɛ kalan o diɲɛ wuli ko ye yan a ye mali bɔ fɛn caman kɔnɔ dɛ mɔgɔw tun bɛ miliyari suɲɛ ale de kɛra sababu ye k'u gɛn e bɛ a la asimi min bɛ e ye kuma joli fɔ asimi ma hali a ma miyɛn i taara mali la hali a tɛ san kelen bɔ gazi cira aw ni ti serila yen nɔ i ye avion ta i sera faransi dɔrɔn i ye asimi fa neni k'a ba neni ka ka ka ka ka e e e e comment s'appelle min bɛ assemblée kɔnɔ k'u bɛɛ fa neni k'u bɛɛ ba neni a video bɛ an bolo yan den lankolon miiribali tasibali hɔrɔnkolonw e ye neni min da asimi kan ka neni min da jaw kan sɔrɔdasi fɛn fɛn bɛ a video n b'a video ɲini ka na o su ma ko dugu ma jɛ ɛseke mɔgɔ bɛ se ka bɔ ka mɔgɔw lagosi e ka n'i sigi tuguni k'i filila yanni i ka sigi ka kuma i tɛ miiri fɔlɔ a ye min da asimi ninnu kan bila hali a ma se hali a tɛ san kelen bɔ ka ba ndaw ninnu to fanga la a bɔtɔla mali la ka na a video bɛɛ a dalu bɛɛ bɛ yen anw tɛ kuma anw kun fɛ wa anw tɛ kafiri anw tɛ mɔgɔ si juguya o dalu bɛ yen e jɔn bɛ mali kɔnɔ e da ma se min ma mɛ a bɛ n'i sigi tuguni a ne de tun jo t'a la cɛkɔrɔba n'a si jɛ hali a kamankɔrɔla si jɛlen don tuma bɛɛ ale de bɛ yafa deli la tuma bɛɛ ale de bɛ fili kɔnɔ o tuma b'an si k'o jugusago denya la e ni baku tɔgɔ fila n bɛ ko da aw kan garankɛ t'a da bagolo kan n ye n kali ala la n bɛ sanpɛrɛn jigin aw kan aw b'aw hakili sigi kafiridenw faralen ɲɔgɔn kan n bɛ aw bila yan bi ka pavutu so an bɛ ɲɔgɔn bolo merci la famille